Dzulonso tinanena kuti ku Iran pa state television yawo kumenekuku koyamba aulula zinthu zimene zili mu proposal ya peace deal imene akukambirana ndi America. Aka kanali koyamba ndithu kuti state television ya ya ku Iran ikambe mwachindunji kufotokoza za zimene akukambirana ndi dziko la America. Ndiye tikumbukire kuti mu information yomwe anapereka pa television pamenepa ananena kuti America ichotsa blockade yake ku Iran. Ananenanso kuti, America ichotsa asilikali ake mu vicinity ya Iran, ndiye kuti kufupi ndi dziko la Iran, asilikali a America onse achoka. Ananenanso kuti, America ichotsa ma sanctions pa Iran. Ndiye Iran mbali yake ananena kuti iwowa atsegula pa Strait of Hormuz kuti uh, sitima zonyamula katundu zibwererenso mmene zimayendera, mmene zimadutsira nkhondo isanayambe. Iran inanena kuti iyoyo mogwirizana ndi Oman, mayiko awiri amenewa ndi amene adzipanga coordinate kudutsa kwa sitima pamenepa. Ndiye tinanena kuti zimenezizi America siyingakondwere nazo chifukwa ma demand a Donald Trump amatsutsana ndi zimenezi. Ndiye dzulodi ku cabinet meeting ya America a Donald Trump analankhula kunena kuti zimene Iran yanenazo ndi za ndi zopanda pake kapena zoduka mutu ee chi kungonena mwa chichewa chomveka bwino ananena kuti zimene Iran television yafotokoza kwawoko ndi zoduka mutu iwo sakuzidziwa iyayi zimenezo. Ok, ndipo Donald Trump yemweyonso wanena kuti padakali pano ndi deal kapena akubwereranso kuti akayimalize Iran. Chilankhulo chimene akugwiritsa ntchito ndi chimenecho, mawu oti kukamaliza, kukayimaliza Iran. A, ndiye tili pamenepo padakali pano. Cabinet meeting yachitika, yatsutsa zimene State Television yaku Iran idalankhula dzulo. Ndiye lero m'bandakucha Lachinayi ku Iran kumeneku, uh, kwamveka mabomba, kwamveka kuphulika zinthu ndithu, uh, ndipo masaundi akuphulika zinthuwa achokera kumalo omwe aja tina, tinakamba za dzulo kuti asilikali a America anakaphulitsa koma amati self defense, mukumbukire malo amene aja otchedwa Bandar Abbas. Malo amenewawa otchedwa Bandar Abbas ali kumwera kwa dziko limeneli ndipo ndi kufupi ndi malo amene atchuka otchedwa Strait of Hormuz. Kumenekuku ndi kumene kuli malo otchedwa Bandar Abbas ndiye America Lolemba usiku anakaphulitsa kumeneko. Anaphulitsa akuti ma missile launchers komanso anakaphulitsa ma boti opanga lay ma mines pa nyanja eya ndiye iwowa ananena kuti imeneyi inali self defence ndipo sanaikoke kwambiri anangolengeza kuti tapanga zakuti basi mwa self defence. Tsopano, lero, Lachinayi m'bandakucha ndithu, State Televisionso ku Iran yafotokoza zimenezi, kunena kuti kukumveka ma, ma phokoso, ndipo, uh, akuluakulu akufufuza kuti apereke information kuti phokoso limeneli likuchokera kuti, zophulikazi ndi chani, chachitika ndi chani. Update inanso yomwe tinapereka dzulo yomwe tikuyibwereza pano ndi yonena kuti internet tsopano yayamba kutsegulidwa ku Iran. Sadatsegule uh, dziko lonse komano yayamba kubwereramo padatenga miyezi itatu anthu a ku Iran alibe internet. Tsopano anthu ayamba kulowa pa Intaneti ndipo atolankhani akunja ayamba kulumikizana ndi anthu kumeneko, kuwafunsa za moyo mmene ukuyendera, kuti ayambe kukamba, kufotokoza zimene zimachitika ku Iran nthawi yomwe Intaneti kunalibe. Ndiye tikhale tikutsatira kuzituluka information yambiri yosiyanasiyana yochokera ku Iran. Mmawa uno pa nkhani za ku Iran, update ya nkhondo imeneyi, ndilekezere pamenepa. Ndine Nesta The Black Teacher, inutu muli updated. Dzukani, dzukani, tsiku labwino.